Your Highness, no. April 3rd, the 3rd of uh, Umeze Mugudu. Once again, anyị na-ekele gị maka the teachings. Ọwụ ka anyị wụ students. You are our teacher and principal today. So, anyị kwụrụ na-enwe such interactions ọwụ ka anyị na-amụta the cultures and traditions of the land especially as you have said, you have said it today gbasara Ihite biko um, like i said once again aha m bụ honorable Patrick Eke um, ihe e ji mara m na inyi wood tv uh, creation ọwụ palimor um, ajụjụ m bụ ma ị na-ekwu okwu Egere m ntị very very well. You brought a, an issue bụ very striking in the mind concerning the Osu system n'ala Igbo. Um, many years ago, if I'm not mistaken, over 10 years ago, onye eze ibe gị a nọ na palace ya wụ dignitaire pharmacist Eze Emeka Ogbonna o nwere akwụkwọ o dere published about the Osu caste system in Igbo land I am surprised that akwụkwọ ahụ m gụrụ many years ago wrote by him you emphasized more about it gbasara Osu caste system um, you made us to know all the wickedness of the land n'ala Igbo na ile mmadụ yes ile mmadụ put you in a state of inferiority before the others ajụjụ m nwere bụ ebe ọ dịrịla taa anyị nọ the 21st century and um, nghọta anyị wụ there are certain things nọ n'ala anyị ndị nna anyị ha practiceri na-adịghị mma which by civilization today unu wụ the custodians of the culture dịka ndị eze na-elekọta obodo e nwekwana otu unu shi hụ ya dịka ihe a ga eleba anya ka e nwee ike correct ya the system so that ka e nwee freedom for all n'ala Igbo than ị na-ele one or two persons as inferior people thank you sir thank you hmm. um, ndị eze Ihite Uboma anyị kwuliteli ya na ọgbakọ ahụ Em, due to na ịma ihe gbasara this osu something ọwa ebe niile ka ọ nọ e nwere ndị eze na-enweghị so gị na-ekwu okwu ka emebie ya asị ọ gbasaha so the only thing nọ na imebi ya wụ gị nwa nwere ya nọ n'obodo okay ị nabatara ka emebie ya gị nabatala ka emebie ya ihe eji emebi ya awụha dịka big thing ihe eji emebi ọ wụ akpọkọlata ndị obodo enye ha lecture like this sị ha lekwenụ ihe a anyị mere ndị a ọkwanụ mmegide ka anyị hafụnụ ha lekwedo otu ejiri ha bata n'ọnọdụ a akụziere ndị mmadụ ha ghọta because o nwere ndị amụ ha hụ onwe ha na anyị na ndị awụ anyị anyị dị eze ndị eze so ya wụrụ na eh, eh, ha hụ onwe ha n'ụdị ahụ ha continue ga ha gama but ịkọwara ha ha ghọta ihe ejiri sị ndị a awụha anyị na ha awụ ha hụ na e nwere need ịsị anyị na ndị awụkwa maka awụ ha mmadụ Chineke kere so eh, ọ dependiri onye eze nwere ya n'obodo ya ee eh, o nwere ike mbọsị ọ chọrọ imebizi ya n'obodo ya ya kpọkwa emekwe ndị eze ibe ya ha invite ha bịa nọnyere ya ee eh, ekpe ekpere nọ na ya nụ kwubie okwu n'ọnọdụ omenala ee wụrụ ewu wụrụ atụrụ wụrụ ihe ọbụla a ji emebi ya ma ọ bụ nnama ebe ewu wụ ihe a kwụrụ ụgwọ ha mgbe ahụ enwere ike asị na ndị ahụ eh, before emebi unu ga-enye na otu nnama Eh, eh, ya wụrụ ewu gara ahịa ee nọtụkwa n'ahịa site mgbe aha ruo ugbu a ọnwa ị na-ego Ee, ọnwa ị na-ego so e nwere ike sị weta na otu nnama eweta otu nnama asị ụbọchị mgbe tere anya lekwe ụgwọ ahụ eji akwụọla ha enye that nnama ọ bụrụ na obodo kpebiri sị ha na-eri ya ha erie ya ya gwanụ ya kpebiri ya sị ọwụ ndị nchụaja maọbụ ndị nchụaja na omenala maọbụ ndị nchụaja na church enye ha ya ekpe ekpere kwubie okwu gbuo ya erie ya ee ọ bụ otu m hụrụ anyị ga-eji mebie ihe ahụ anyị mara na ndị a adịla free ya nwee ụgwọ eji asị akwụọla ha ndị were n'anụ ụka ahụ na-achọ ịmata dị akọnụ problem olee ihe mere nị ndị a anyị kpọghasị ha wụ osu enwe nke n'ime ha na-awụ nze na eze ha ihe m chọrọ ịghọta na unu nwa wụ ndị eze ka unu kọtụrụ anyị the reason why ndị a na-anọha n'ihe gbasara

then ọ ihe ndị ahụ wụ ihe anyị chọrọ imebi na so that eh, eh, ya bụrụ na e mebie ya onye ọbụla ya adịkwụ eh, osu ọ wụ adịkwụ ma ọ wụ ọ ga-enweziri right ishi nze ishi chief ishi eze ma erie n'aka ewepụla so ọ bụ ihe ndị a e mebie ya chịzọ ọhịa so afọ jikwa life uh, continues Okay. Hmm.